Breis de Robbie ná sna deochanna air. Ó, sin service ar dóigh go scaipfeadh mise astu. Ó, níor mhaith Robbie ach mise astu.
Éist liomsa, a bhitseach. Fan amach ó Robbie. An dtuigeann tú? Cén chaoi a bhfuil a fhios agat nach é Robbie a thosaigh rud eadrainn? Níor chuimhnigh tú air sin fiú. Níor tharla aon rud eadraibh. Cuir ceist air féin. Tá an rud alright?
Níor tharla aon rud idir Robbie agus Caitríona fhad is a bhí mé imithe. Goidé an dóigh a mbeadh a fhios agamsa. Is tusa a flatmate. Agus ná déan dearmad gur chlúdaigh mise do thóin le Liam. Níor inis mé d'éinne fúibh. You owe me. Big time. Well ok, well, have a summer bee Caitríona Robbie is gairid a bhí, just níl sé flashy go leor daoithi.

Is fíor é sin a Fhear. Muineál agatsa tíocht isteach anseo arís. Bhfuil tú chun mé a chaitheamh amach? Níl ach b'fhéidir gur cheart dom fógairt ar an sáirsint a bheith cúramach timpeall ort. Ar fhaitíos go dtiúrfá na bróga dhó. Níl aon bhaol ar an sáirsint. Ó níl, níl mar tá an bhean sin atá ag caint leis i bhfad níos flaithiúla ná thusa más buan mo chuimhne. You bastard you! Seachain anois, faitíos go n-iarrfainn ar an sáirsint thú a chur amach. Ach níl muid ag iarraidh cur isteach ar an gcomhrá atá eatarthu anois, an bhfuil?
Is dóigh liom gur láimhseáileas go maith é ach thit an t-anam asam i ndáiríre. I mean, Jesus, Paddy O'Connor! Cé a cheapfadh é? Ciall cheannaithe.
Beidh tú níos airdeallaí an chéad uair eile. Ní bheidh aon chéad uair eile ann. Táimse críochnaithe le private tuition. You know, sé an trua nach bhfuil an éifeacht chéanna agam ar na fir óga anseo timpeall. Be careful of what you wish for, a deir siad, you might get it. Beag an baol é. God, Tá Rita agus an Sergeant ag fáilt an-chairdiúil le chéile. N'fheadar cá bhfuil Paddy anocht.
Bhuel, chonaic mise Paddy i hackney ar an mbóthar go Gaillimh inniu. Dúirt sé liomsa ná raibh sé ag fágaint go dtí amárach. God, n'fheadar an bhfuil rudaí níos measa eatarthu ná mar a cheapas.
Brenna, Níl san cráig do mo chléibe más go libheach duit é. Gabh isteach le haghaidh deoch amháin. Yeah, right, tá mo mháthair istigh ann agus d'athair, as if go bhfuil chance againn ar dheoch ann. So take a walk on the wild side. Brenna, tá mise ag goil isteach. Bhuel, níl tusa underage. Gets me maith into cúpla can carry out agus beidh siad againn i mo theachsa. Le Emer agus an duart? Ní cheapainn é.
Besides, dúirt mé le Ailí go mbuailfinn leis insan sean lochta.
Oh no, tá sé ar an sean chac sin arís.

Jesus Nicky! Cad sa diabhal atá ar siúl leat? Sin í mo dhrifiúr! Don't be such a prat, Jason. Piss off, Jason. Tá mé sách mór le aire a thabhairt dhom féin. An bhfuil? Bhuel, tá tú sách mór leis an fhírinne a chloisint chomh maith, mar sin. Sé an fáth d'fhág Da chomh luath inniu ná mar gheall go raibh argóint mór idir é féin agus Ma. Troid mór.
Más fíor sin, cén fáth nár inis Mam dom? Well, obviously, níor cheap sí go raibh tú sean go leor lena a chloisteáil. An mbeidh sé ag teacht ar ais? Níl fhios a'm.
Well, no, beidh. Níl fhios a'd. Nice one, Jason.

Nó céard atá uait nach bhfuair tú cheana féin? Oh my God. Níor thuig mé go dtí anois goidé chomh holc is a thoirmiscte thart. But cha dtearn mé d'aon ghnó é, I swear to God. Is cén fáth a dtáinig tú ar ais mar sin? Bhuel, thar rud ar bith eile, tá sé iontach tábhachtach domhsa go mbeidh muidne mór le chéile arís.
Agus cén fáth nár dhúirt tú é sin liom?
Rinne mé iarracht ach cha dtug tú seans ar bith domh. Nach mé an deargamadán. Bhí fhios a'msa i gcónaí go raibh tú fós i ngrá liom agus go dtiocfá ar ais nuair a bheadh tú féin réidh.
Oh no, a Mhícheáil. Ní sin a bhí i gceist agam. Tá mé an-mhór leat mar chara. Ach níl mé i ngrá leat? Cha raibh mé i ngrá leat ariamh, sin an fáth gur tharlaigh rudaí mar a tharlaigh siad.
Ní raibh tú i ngrá riamh liom. Tá mé an-mhór leat. Ach chan ionann sin agus grá. Ní hionann is dóigh. Oh sorry Mhícheáil. Cha dtáinig sin amach mar is ceart. Just go raibh mé.
Éist liom. Éist liom. Déan favour dom agus ná labhair arís go deo liom. Diabhal fhios a'm. Ní raibh mé sách maith ag a tuismitheoirí ar chaoi eicínt.

Bliain nua fé shéan agus fé mhaise dhuit. Ó, sé an trua nach bhfuil tú cúpla bliain níos sine. Ní bheadh an oiread sin brón orm a bheith téaca i gceist na fir ar fad.

Déarfainn go bhfuil. Ná habair rud ar bith fá seo le Síle, níor mhaith léi a chloisteáil go dteachaidh mise na bhaile le fear inteacht fá choinne deoch liom fhéin. Bhuel, nach í atá an prude? Hm, nach í? Tá láidir fad dtús, actually.
Níl fhios a'm an bhfuil níos mó ná deoch i gceist ag Seán. Beimid ar ais ar Ros na Rún an tseachtain seo chugainn ag an am céanna fós le theacht tráthnóna ag leathuair tar éis a trí, Guagán Barra, Co. Chorcaí, ar Irish Paint Magic.

Tá iníon agus gariníon Rose ar a mbealach chuig na Golden Girls.
Bí linn le.